you are highly welcome ọ nwayọọ nwayọọ ka anyị ga-eji na-eme ya wee begin o were na-asink na-abanye ana ife gbasara ịgọ mmụọ anaghị achụ ya n'ike adaeze you are good you are welcome ụtụtụ ọma ife gbasara ịchụ ịgọ mmụọ anaghị achụ ya n'ike ejighị ike adọbata mmadụ n'ịgọ mmụọ ọ otu anyị si eme ya nwayọọ nwayọọ nwayọọ nwayọọ onye na-amaghọ ewee malụ onye na-ekwenyebughọ before will begin to understand better and begin to follow up that is why m ji wee sị that we should try as much as possible to keep on sharing because na ụmụafọ Igbo na-ejefie ụzọ on daily basis every minute of the day not just ijefie ụzọ ọtụtụ n'ime so many of us are confused that we don't even know where to start so many of us don't even know that

into work for it for you to start using that your personal power or rather when so that when you use your personal power it will begin to manifest honor you are highly welcome you are welcome honor there are so many things ife m na-akọwa maka nsu oyibo nsu igbo unu mana asụsụ m na-abụkarị n'asụsụ igbo ife melu m ji asụkarị igbo bụ na ọ ndị igbo ka anyị bụ and na ọ ife igbo ka anyị na-eme na ọ dị mma ka anyị na-akwanite because ife anyị ji ma anyị wee nọrọ ebe a bụ ịkwanite ọdịnala igbo mana abịazie m na-enweta ọtụtụ mkpesa maka ndị na-anaghị anụ igbo bụkwa ụmụnne anyị anaghị anụ igbo mana ha chọkwa ha nwere mmasị ịmụta ma asụsụ Igbo ma ọdịnala Igbo ma usoro esi agọ mmụọ n'ala Igbo ma usoro ekpukpechi anyị bụ ndị Igbo now anyị we don't have to blame them that they don't know how to speak Igbo we do not have to we don't have to rub it on their faces that they don't know how to speak Igbo or is their fault if we can achieve things in this line of our spirituality when it comes to ọdịnala we have to be we have to be in love with each other we have to carry them everybody along onye ọbụla agafiego ọ bụrọ anyị ka o si n'aka o si na ndị bịalụ wetara anyị ụka ghọrịa anyị nara anyị nke anyị mana ebe ọ bụ na ọ dịgo otu a ka anyị hapụzi iji obi ọjọọ were eso ụmụnne anyị so what we have to do this morning ife anyị na-akọwa n'ụtụtụ a ịmata ike nke onwe gị when I speak Igbo for the sake of our brothers that don't and sisters that don't understand Igbo, I'll try to mix it with English language for everybody to follow along. ịmata ike nke onwe gị ka anyị chọrọ ka anyị mee gịnị ka anyị kọwaa maka ya n'ụtụtụ a maka na onye ọbụla bụ nwa afọ igbo ife m ji etinye nwa afọ igbo bụ because na ụmụ igbo ka anyị bụ ife igbo ka anyị na-eme onye ọbụla bụ nwa afọ Igbo mere gịnị nwere ikike nke onwe ya o nwere ike dị gị n'ime onye ọbụla bụ nwa afọ Igbo nwere ike nke onwe ya maka na mbọsị ahụ nne mụrụ gị mbọsị ahụ a tụrụ ime gị enwego ọ bụrụ ndị ụka ọ bịa sị na guardian angels enwego mmụọ dị iche iche enwego chi dị iche iche ahalụ gị hanye ha n'aka ịkwado gị ịfụ na imelụ ha ahụ ịfụ na ọnọdụ a ị ga-anọ na this part of earth wee bichaa ndụ gị wee nwụọ enwego mmụọ ete ihe take charge of you and your destiny in this life Angel Onyinyechi you are welcome enwego mmụọ enti ewere ya eme gịnị tinye n'aka ọ ya kpatara oge ọbụla m na-ekwu okwu maọbụ na-akụzi nkụzi ana m agba mbọ ka m rụtụ aka onye ọbụla malụ mmụọ ya na ya so wee bịa ụwa onye ọbụla malụ mmụọ ya na ya so wee bịa ụwa ike nke onwe gị ahụ you can't do it n'ike gị enwere mmụọ dị in charge of it like etu a ka o si wee dị ụmụ dibịa dị iche iche anyị bụ ụmụ dibịa nwere mmụọ so anyị anyị ji arụ ọrụ o nwere mmụọ kụrụ anyị dibịa o nwere mmụọ mere anyị ji wee nwee ikike nke eji akpọ anyị dibịa and without that mmụọ we are nothing same thing goes to you same thing goes to you enwere mmụọ ahanyere gị n'aka or rather mmụọ ahanye mmụọ nọ gị kwesịrị ime gịnị ịdị ekpuchite gị ọ mmụọ ahụ bụ ife ọjọọ bịaba gị bịatewe gị nso mmụọ ahụ egbochie ya ọ mmụọ ahụ bụ ịna- idina ana ka ịlahụ ụla mmụọ ahụ ga-eme gịnị ga-eduru gị na-awagharị na nlọ dị iche iche ọ mmụọ ahụ bụ o nwee ife ọjọọ chọrọ ịbịakwute gị o mee gịnị ọ bịa na nlọ bịa kpugheelu gị ya. ọ ya bụ na ịlọchalụ nlọ chi ụtụtụ fo o mee gịnị ya bụ ife apụta ife now a lot of people adịgo discouraged n'iji aka ọ bụrọ ife niile oge ncha ka m na-agwa unu na ọ bụrọ ife niile ka dibịa ga-emelụ gị ọ bụrọ ife niile ka dibịa ga-emelụ gị enwere some certain things ị kwesịrị iji aka nke gị na-emelụ onwe gị on your own at your own convenient time. There are so many things that you can do for yourself. Enwe some little little aja ikwesị iji aka gị na-eme gịnị na-achụlụ onwe gị. That is why you are you create things because no matter how isi wee gọọ mmụọ ife akpọrọ anyị bụ mmadụ bụ obele chi. onye ọbụla gagolu deeper n'ife gbasara ọdịnala or dibịa ọbụla dị well detailed ga-ama na ife anyị bụ mmadụ we human beings ife anyị bụ bụ small gods obele chi ọ ya ka a na-akpọ anyị n'asụsụ ife gbasara onye dị dị well detailed n'ọdịnala or dibịa will understand what I'm saying kedu ife iji wee bụrụ obele chi because n'ike gị dị n'ile gị that is why eji sị gị Chigozie Covenant you are welcome that is why eji sị gị when you are speaking or when you are talking, control what comes out of your mouth because n'ile a is very powerful. It can create, it can bless, it can also destroy. Be very careful the kind of things enwere ndị bụ na ekelu fa sị gị debe na ị ga-afụ true true ị ga-afụlịrị enwere ike ya bụ onye kwuru okwu echezọgo na o kwuru ụdị okwu ahụ but ngịnwa a gwara agwa you will be in pain forever until na onye ahụ ewere ile kwughasịa that is why you need to discover the kind of spirit so gị wee bịa ụwa kedu mmụọ so gị bịa ụwa onye ka ị bụ a lot of us ebelieve go na o nwerọ ife fa nwere ike imenwuru onwe ha ma ọ bụrụ na dibia emeghoru ha ife ebe a m nọ m gbatalụ gị afa ọ bụrọ iwu na m ga-alụlụ gị ọrụ let me let me just make it clear ọ bụrọ iwu na m ga there are so many people that mme m gbataarụ ha afa I will tell them go and do this by yourself then you see some people will begin to uh, um, ada ndị Igbo m ma-emetenwu ya were aka gị mee ya kedu onye gwara gị na ị ma-emete ya mụnwa enego gị anya mara na ị ga-emete that is why m ji sị gị go and do this thing by yourself and I will even go further to tell you how to do it ife dị ka iji aka gị nye chi gị nri onye onye ụwa gị nri rather because enwere a lot of debate na chi dị iche na onye ụwa dị iche ọ bụrụ na ị matabeghị chi onye ụwa gị kaba ahụ ka ime gịnị ka ịmata chi onye ụwa gị kaba ahụ ka ịmata chi onye ụwa gị mara onye nọrụ gị ụwa ife m ma bụ na mmadụ nwụọ na onye ahụ ga-anachighata azụ ọzọ ọ gị mazi na ọ wụ osisi nọọ gị ụwa ngịnwa mazi ma ọ bụ alụsị nọọ gị ụwa the only thing I know bụ na mmadụ nwụọ o mee gịnị ọ nachighata azụ ọzọ because na enwere this misconception na-aga every person ị fụzia ya na ọ sị gị na alụsị nọọ gị ụwa alụsị nọọ gị ụwa alụsị nọọ gị ụwa I've taken out my time to explain this maka ndị na-enweghị data to to to watch this video I will find out time to to craft craft some some write up concerning ndị a sị na alụsị nọọ gị ụwa ọ bụrụ na a sịgo gị na alụsị nọọ gị ụwa take your time go and make proper verifications i keep on saying na ọ bụrọ dibịa niile ka enwere onyinye ka enyere onyinye amala ịgba afa afa onye ụwa ọ bụrọ dibịa niile ka e nyere onyinye amala ịgba afa onye ụwa ekelu ọlụ eke ọlụ dị n'iche n'iche ebe a m nọ ọ bụrọ afa niile ka m na-agba I've always said it ebe a m nọ anọ ọ bụrọ ọrụ niile ka m na-alụ anaadị m eme ya ka mmadụ likea m m na-eme ya ka chi m si wee kpọọ m Ọ if- ọ maka na anyị bụ mmadụ ndị- anyị bụ ndị a na-alụlụ ọrụ ebelieve go that na without na, na without them dibia na onwere ife ngị nwa ga-emenwuru onwe gị that is why so many dibias ji eje ebukọta ike mbukọta a lot to be able to satisfy you people because na ụnụ nwa bụ ndị or rather anyị nwa ka m tinye anyị nwa because in as much as concern everybody is a learner n'ife gbasara ọdịnala ọdịnala dị deeper than everybody na-eclaim na ya amachago in as much as anyị bụ ndị a na-alụlụ ọrụ na-echezi na akpọghakwa mmadụ na ọ bụ dibịa i chebezie na onye ahụ will be able to do anything in this life anyị bụ ndị a na-alụrụ ọrụ ewego awa enwe ife wu much expectations n'ebe ụmụ dibịa nọ ọ nya ọ nya bụ na ndị dibịa kịta na-eje ọtụtụ mba dị iche iche je na-ebute ọtụtụ ike mbute to be able to satisfy our expectations our too much expectations because na anyị believe na a sịhakwa na onye a bụ etu a sị na m bụ dibịa nwaanyị etu a m bụ dibịa nwaanyị na ị na-enezi m anya that I should be able to m pụta m mee ukwu osisi ọ ghọlụ mmadụ that is why a lot of people ndị dibịa na ji eje ebuzi ike mbute na-adọbasị a pụta sị gị na nke a na-alụ nke a nke a na-alụ nke a nke a n'ebe a ka e si bute nọ nke a ka ọ na-alụ it doesn't work like that e kele ọrụ eke akara aka chi nyelu gị dị iche iche ọ bụrọ onyinye amala o nyelu dibịa mụnwa bụ dibịa nwaanyị ka o nyelu dibịa nwaanyị ọzọ ọ bụrọ onyinye amala o nyelu dibịa nwaanyị nke ahụ ka o nyelu dibịa nwoke nke a dị iche iche onye ọbụla nwere ebe a kpọrọ ya eziokwu na enwere dibịa ndị nke ha dị eh, eh, eh, nke ha dị diverse enwere dibịa ndị nke ha dị universal like me nke m dị universal ife ọbụla m chọrọ ime m ma-eme ya in as much as na m ji aka ịkwụ ọtọ wee mee ya enwere ndị nke ha nwere limitations that is why o ji wee dị mkpa try to find out nke gị nwa stop copying someone else emezina ife maka na mmadụ mee ejezina atajili mmadụ anya okay because na onye a mee okay let us follow along along or whatever matabile na oyibo abụrọ my asụsụ m malụ ike nke onwe gị mara ike nke etinye gị n'ime malụ na ike nke etinye gị n'ime onyinye amala to do anything you like universal like my own malụ na ikike nke e nyere gị enwe limitations nọ nke a ka ị ga-eme ma ọ bụ nọ nke a ka ị ga-eme ma ọ bụ nọ nke a ka ị ga-eme ọ bụrụ na nke gị nwere limitations i je na-asịba why chi m ga-eji emere m ụdị a it doesn't work like that because na chi gị amago enwere ike mbọsị a na-eke gị n'ụwa ọ fụgo danger dị ahead wee limitie nke gị in order to save you mmụọ kelu gị mmụọ kpụrụ gị emeghị mistake wee mee gịnị wee kee gị wee nye gị your destiny try to find out your own destiny follow that path discover that your higher self malụ ife ahụ dị gị n'ime malụ mmụọ ahụ dị gị n'ime that your higher spirit is somewhere hidden in you

mgbe ọbụla dibịa na-asị jee kpata ego jee mee nke a you are blessed go and do this one no evil will harm you o nwere mmụọ kwudoro ya n'azụ He- he- the dibịa anaghị ekwu ya carnally o nwere mmụọ kwụ ya n'azụ o nwere mmụọ nya na-ewi o nwere igwe mmụọ nya na-ewi mere ya dibịa o ji wee dị ile n'okwu ọnụ ahụ ọ na-agwa gị and ọ bụrụ na ya na ụmụ mmụọ ahụ adịghọ na mma dibịa ahụ is nothing same thing goes to you same thing goes to gịnwa bụ mmadụ malụ onye ị bụ ụfọdụ n'ime anyị ụkwụ ụkwụ esibeghị anyị ike n'ọdịnala yet you want to command things when i me- when i mean being solid n'ọdịnala asịkwa m gị ịgọ ọjị taa o nwee ndị ga-abụ ha gọọ ọjị taa or rather ha lụọ ọrụ mmụọ taa echi niile ha etee ka ha lọba mmụọ niile ka ha fụwa ojuju Calabar na nlọ you don't decide the signs ha ga-enye gị they decide the, the signs ha ga-enye gị the only thing you need to do is to pay attention to yourself and things happening around you to be able to dictate that signs o nwee ndị ga-abụ ha nọrụ ebe ha nọ ife ọjọọ dị ha kwa ime ha aka ekpe ha akụba ha akụba a na-eti ha eti e nwere a lot of signs a na-enye but have you been able to discover your own a lot of people e believe odu na o nwere ife dị ha n'ime and it's so shameful it's so shameful o nwere like i said o nwere ndị ga-abụ ha nọrọ ebe dị nje etu anyị nọ kịta ị nọrọ ebe a ọ bụrụ na o nwere ife ọjọọ na-abịakwute gị ebe ahụ ị nọ aka ekpe gị will begin to like shake now if you don't pay attention to yourself there is no way you will discover o nwee ndị ga-abụ ọ na-eme ha rị sef they they don't care they will be carried away nwee ndị ga-abụ danger bịaba ha anya anya aka ekpe ha okpuru anya ha etibe etibe nwee ndị a na-ezi na ntị you will begin to hear sound nwee ndị ga-abụ it will begin to come to their mind nwee ndị ga-abụ s- there are so many signs so uh, maybe because m pụtazie kwuo my own sign ngụnwa echebezie na etu aha ka sign nke gị ga-adị no because na mmụọ so mụ na gị naabọ abụrọ the same thing mmụọ so mụ na gị na-abụ is never the same thing or can never be the same because na otu anyị si dị n'ihu anyị si dị n'iche n'iche ka mmụọ so anyị si dị n'iche n'iche a lot of people are passing through pains today. They don't even know what to do. They are confused. even to the extent that when you give them instructions on what to do they still don't believe that with that their higher self that they can be able to achieve it that is why most people ji adabanye n'okwu na ụka dị egwu today that is why so many people ji aba na temptation dị egwu today especially ụmụ nwanyị that is why ife ụmụ dibịa fa eweluzie gị na-egwuregwu ụfọdụ asị gị na ọ bụrụ na ha ri- na ha rịa gị enu i wee nweta ife ị chọ because you don't know the power in you I've talked about ka esi eji ọjị ekpe ekpele were ọjị kwuo okwu gọọ ọfọ ụfọdụ ụmụ nwoke anyị today tetara ụla ụtụtụ fa agọrọ ọfọ wee mapụ yet you expect the whole world to bow under your feet were ọjị command ya your needs command ya whatsoever that is happening around you your surroundings ije ka ime travel na ị na-aba n'ezi were ọjị moto ị balụ move o were ọjị kwuo okwu command ya the road waa the ọjị wụsa ya n'okporo ụzọ ị nwere ike iwepụta aka na na glass moto ị wụsa ya n'okporo ụzọ There are so many things you can do to be able to control or to bring out that your, your inner self. Or you may you can't just sit down and, and expect your inner self to start manifesting ọ itinye ya n'ọrụ o nwee ike wee manifest ya itinye ya n'ọrụ abụọkwa just iteko iteta ụla imewe abrakadabra na asị gị mewe tinyebe ya n'ọrụ chọpụta that mmụọ so gị anwa mmụọ ahụ mere gị ife ị bụ chọpụta ya go and be at peace jee malụ mmụọ dị ife ahụ reunite with the mmụọ ka mmụọ ahụ so ọtụtụ n'ime anyị n'ebe anọ iche mmụọ so ha anọ iche tata ọdịnala abụrọ ife a na-emerụ mmadụ ọ- ọdịnala abụrọ sh- enwerọ shortcut to ọdịnala you must follow the due process unu ma na eziokwu a lot of people might begin to say that they are tired due to one or, one or two experiences ha nwego unu ma na ehe, ibido ife ọfụụ na ọ na-afụ ụfụ n'ahụ ọ na-afụ ụfụ mana ọ bụrụ na ị determine o were eziokwu n'ime mmụọ na eziokwu were ya na-aga it will come to a point o bidozie mere gịnị tọba gị ụtọ because i buru ụzọ dina ana kịta ka ị lahụ ụla i buru ụzọ kịta dina ana ka ị lahụ ụla izizi mbụ ahụ i dinela ana ị ya na-ebugo onwe gị side a i bugo onwe gị akụkụ a i bugo onwe gị akụkụ a wee ruo mgbe na-elahụ ọfụma ị lahụzi ọfụma i kwobe nya bụ ụla ekwobe mgbe ahụ ọ tọbazie gị ụtọ nne m a woman can break kola only if na nwoke anọghị gị nso otu anyị nọ kịta ọ bụrụ na ị nọọrọ onwe gị sọsọ gị nọ ị needịrị ikpeelu chi gị ọ bụrọnụ nwoke ya-abịa kpeelu gị chi gị ọ ngịnwa ga-eji ọjị kpọkuo chi gị ngịnwa ga-eji ọjị kpọkuo mmụọ so gị ngịnwa ga-eji ọjị kpọkuo ndị mmiri gị ka ọ bụ na ị kpọkuchazie ndị mmiri gị ọ na ị yara awa ọjị a ị ga-awanị ya nụ na o nwere ka ife si wee doolu gị i wee pụta n'ime ndeeli nke a m kụzigoro ụnụ m ka nwekwa ike m ka ya akụzigharịkwa ya ọzọ i wee pụta n'ime ndeeli ka i were ọjị kwuo okwu i kwuchaanụ okwu ị ga-awanị ya nụ ebe ị ma nwala ọjị ọ bụrụ na nwoke na gị na nwoke nọ ma ọ bụ na ebe ahụ ị na-agọ ọfọ ụtụtụ na o nwee nwoke gị na ya bi n'ụlọ ọ bịa soro gị wee nọrọ e nwere ike ọ bụrụ na onye ọ bụrụ na ọ chi gị ka ị na-agọrọ ngịnwa ga-eji ọjị kpeelu chi gị gọọrọ chi gị ị gọchazielu chi gị ị nwere ike nye ya di gị o bie ya aka as nwoke nwe ụlọ o bie ya aka o wee sị gị nne ngwa gị gbawaa na ọ chi gị ka ị mere nke ahụ o biri ya aka o nyego gị that i nyego ya that respect or ọ depend ka gị na di gị si ebi ị nwere ike nke ahụ i ji ọjị kwuchaa okwu i nyezie ya sị ya nya waa ị ghọtago ya ebe ọzọ ị mara awa ọjị bụ n'ihu ụmụnna ị mara awa ọjị n'ihu ụmụnna hmm? then another place bụ ndị ichie mana ụfọdụ ụmụ nwaanyị anyị sị na ha na-awazilu ndị ichie ọjị nke anwa m mara atụnye ya ọnụ etu onye si kweta nke ya na-eme nnọọ maka na oge agaana mgbe m ga-apụta na-etiwasị isi na ọ nke a na ọ nke a unu fụ na okwukwe dịzi iche iche nke bụ eziokwu ka anyị gwa onwe anyị eziokwu ọtụtụ mmụta dịzi iche iche oge agafeena mgbe a ga-apụta sị mee nke a na etu a ka e si eme na etu a etu o kwere onye ya na-eme nnọọ ya na-eme ọ bụrụ na o nwere ndị si n'akụkụ ụmụ nwaanyị sị na ha na-awaalụ ndị ichie ọjị nke anwa otu o si kwe onye nnọọ ya na-eme so maka ndị sị na ha na-awalụ ndị ichie ọjị na mgbe na mgbe ndị ichie ahụ nọ ndụ ọhọ nwaanyị na-esi na-esi ha nri ha na-eri a lot of logic dịzị now so nke kwere onye na-eme ya na-eme gịnị ya na-eme ị ghọtago ya so kaba ahụ ka ị malụ mmụọ dị ife ahụ malụ mbọsị a mụ gị ọtụtụ n'ime anyị n'ebe a amadị mbọsị a mụrụ ha amaghị afịa mbọsị a mụ ha ọtụtụ n'ime anyị n'ebe a amaghị afịa mbọsị a mụrụ ha ọ bụrụ na ị maghị this basic things ị kwesịrị ịma ka gị na mmụọ gị wee dị na mma how then do you activate that your higher self enyego m onye ọbụla n'ime anyị ikike to create to bless ka m wepụga curse because na nke anyị na-ekwu ebe a bụ nke dị mma anyị anarọ ekwu nke ọjọọ enyego onye ọbụla ikike to create and to bless so do, do not misuse that your own do not leave your own to be so dull and to be so adamant in life ọtụtụ n'ime anyị ebe anyị ya nya dị iche iche na ahịa ha why maka na ọrụ ahụ ezutere ha ka ha rụọ n'ụwa now that I'm talking, I'm I'm I'm being specific. It's general. It's not only about ndolo. Because in as much as need in the enemanya, you are a living soul on this planet Earth. You will always particular all apotalo get o nwere ndị e kelu na ọ nha nwa ga-abụ the strong holder of their family ọrụ e zunyere gị ka ị na-alụ and in as much as na e zunyere gị to be the strong holder of your of your family ị ga-afụ na ego ga na-abịa gị n'aka a ga na-epavu mmụọ ahụ so gị ga na-epavuru gị way ị ga-aka ndị ọzọ na-enweta connection no matter how little or how big ọ dị but when mgbe ọ ga-abụziri gị ife ọjọọ bụ na a na-epaveziri gị way ahụ i bidozie ebugowe onwe gị enu nobody is like you before ndị ọzọ kama ị ga-eliberatezi your family because na ọ ife a kpọtalụ gị ka ị lụọ n'elu ụwa i debezie ahụ ka ndị ahụ bịa lachaa akpụkpọ ụkwụ gị before you be able to do something for them by then ọ bụrọzi ife e zitere gị ka i mee ka ị na-eme ya bụ na ntaramafụfụ eme gịnị esoro bịa adaeze you are welcome ya bụ na ntaramafụfụ esoro ya ọrụ dị n'iche n'iche e nwere ndị e kelu na ọ ha ga-agbara ezinụlọ ha ọgụ o nwere ezinụlọ nọ na mkpagbu and oge ha nọ na mkpagbu ahụ ịtụ alịrị ya na-aga n'ime onwe ha a tụkatazie alịrị e zite ofu onye nkiruka you are welcome e zite ofu onye a ga-amụta na ya bụ ngwuru akara aka a ga-eji wee zite ya due to alịrị ya maka mgbe that family na-atụ alịrị ha ga na-akpọku ma ndị ichie ma ndị mmụọ ha chi ha o nke whatever one ha na-akpọ na iji gosi na a nụrụ ụsọ ekpere ha ọ through mmadụ ka a ga-esi za ha e, mmụọ ga-ezite onye a ga-amụta na ngwuru ahụ and mgbe a na-amụdapụ onye akara aka a ga-enye ya ọ ga-eji bịa ụwa bụ to come and liberate that family to come and fight for that family in every ramifications. now amụtazie gị na that family ifu na ụdị mmadụ a na-adịkarị very strong headed o nwere ụdị arụ mmụọ asakwa ka agba na-emetụ ya then ịpụtazie ị na-emeziri ụmụnne gị ahụ ị mara na mgbe ahụ ọ bụrụ ọrụ ezite gị ka ị lụọ ka ị bịa ịhapụ gị ife ezitere gị na-eme ife ọzọ mgbe ahụ ntaramafụfụ esobịa ntaramafụfụ ahụ sobịa that is when ntaramafụfụ na-abịa n'ụzọ dị iche iche enwere ike ego ahụ enyere gị no matter how little or how big ọ dị enwere ike e- ego ahụ enyere gị to fight for your family ahụ tụrụ alịlị wee zute gị enwere ike si ebe ahụ kụchasịa gị aka mgbe ahụ ị sị na mpa ngozi ma ọ bụ mma nkechi emebe gị ọ bụrụ na ị bụ onye na-eketa ike because na ọ ike ike ka ị ga-eji liberate your family then you begin to be weak nobody will even value you again mgbe ahụ ị sị na o nwego onye kechiri gị because na ịma na anyị bụ ụmụafọ igbo mmadụ yabaghakwa ahụ maọbụ ife meweghakwa mmadụ asị na emego onye ahụ nke a bụzi mentality ife ọbụla emego ya akụgo ya nsi emego ya nke a emego ya nke a ma nke iji aka gị metela onwe gị ọ bụrụ mmadụ ikekwe ije na-atụ onye nọrọ onwe ya aka mana ịma ama na ọ maka na ị lụha ọrụ ezitere gị ka ị lụọ n'elu a lot of people nọ na that suffering today ị mara ama na ọ maka na ị lụha ọrụ ezitere gị n'elu ana ka ị lụọ maka na onye ọbụla akpọrọ ọrụ onye ọbụla akpọrọ ọrụ nwelili set of people akpọrọ gị to liberate a ga-enwelili set of people a kpọrọ gị to liberate otu anyị nọ ndị akpọrọ gị ka ịzọ ndụ abụrọ the same people with ndị akpọrọ m ka nzọ ndụ that is why when I see people talking na dibia nke a lụọrọ ya ọrụ na ọ rụtahị ya maybe na ọ marọ ife ọ ya-alụ sometimes I don't usually talk because adị m alike ịkọtọ ọrụ mmadụ lụ But one thing I want people to understand is that no matter how powerful a dibia can be, no matter how strong a dibia can be, ọ bụrụ na ọ dịghọ n'akara aka dibia ahụ ịzọ gị ndụ dibia ahụ ama nzọ gị ọ lụchalụ gị ọrụ ọ bụrụ ahụ nwee ike move obere oge ọ kụtụọ dibia ahụ ama nzọ gị there are some things that we need to begin to understand in this life that no matter how powerful a dibia can be ọ bụrụ na ọ dụghọ n'akara aka dibia ahụ ịzọ gị ndụ dibia ahụ ama nzọ gị no matter how popular dibia can be please as you are joining us help us to share the program thank you very much please as you are coming on help us to share the program

Ife a bụkwanụ language differences. I've come to understand na ọ language differences. I've tried to interview most ndị ochie dibịa. This thing is all about language differences. Unu ma na anyị bụ ndị ọgbara ọfụ anyị bụ ndị ọgbara ọfụ na-abụzi anyị mụta anyị agbakarịa you understand a bịa n'ife gbasara arọ bi n'agụ the question ị jụ dị mma because e nwere ndị na-claim na ha dị iche iche but arọ bi n'agụ ee bụkwanụ arụsị mana ọ ọgwụ a gwọrọ agwọ same thing goes to ọda na akwali ife ọ bụ bụ oke na nwunye ọ two faces ka m jedebe ya ebe a maka na ị ma na ọ n'ikuku ka anyị nọ ọ bụrọ ife niile ka a na-eti n'anwụ hmm? ọ n'ikuku ka anyị nọ oke na nwunye ka ọ bụ unu ma na ife niile na-enwe oke na nwunye na-enwe left and right same thing negative and positive ka m ka jedebe ya ebe ị ma na ọ n'ikuku ka anyị nọ you understand so ị kaba ọtụtụ n'ime anyị nọ ebe a mmụọ so ha nụ mmụọ so ha nụ from year to year ha ha anaghị echukwa nya bụ mmụọ some of us ka ọ ga-abụ ha nyehakwa m- eh, mmụọ so ha nni once ha echefuo ife gbasara ya o nwebezie nsogbu ị jụba ya ajụjụ ọ sị gị eh, I've done it now I, do, I did it three or five years ago really you did it three or five years ago but ngị nwa agụụ gụọ gị you eat every minute of the day you did it three or five years ago and you expect the whole world to fall before you Shenko, you are welcome. Ịgọ mmụọ abụrọ ife ọ ga-abụ i mehakwa is a steady thing. Ịgọ mmụọ is a steady thing. It's something you do constantly n'obi ọcha gị because that is who you are. Ife anyị bụ ụmụ afọ Igbo, ife anyị bụ nature, that is what we are. Ọ nya ka e ji wee bunye anyị ikike mgbọlọgwụ na mkpa akwụkwọ. nya ka e ji nye anyị ikike mgbọlọgwụ na mkpa akwụkwọ ịgọ mmụọ abụrọ ife ọ ga-abụ i mezie i me ya taa ị hapụzie ya ụwa ụwa niile ọ ife ị ga na-echukwa na-echukwu ya ka i me gịnị ka ha nwee ike na-echukwa gị na-agbaalụ gị ọgụ mmụọ ọbụna agụụ na-agụ na-ada aja aja mmụọ ọbụna agụụ na-agụ unu na-anụ na a na-asị na na ọ na-abụ e nyejuo dibịa afọ ọ baa ọfịa bọọ mgbọrọgwụ wee mee gịnị wee pụta same thing goes to onye ọbụna ngị nwa nọ ebe a now physically as you are agụụ gụba gị you you won't be able to do anything you will feel weak not until na i me gịnị na ị refresh onwe gị it's the same everywhere ka ọ dị na mmụọ ka ọ dị na mmadụ anyanwụ ụtụtụ a na-alụ ọrụ if you don't know anyanwụ ụtụtụ a ọ bụrụ na ị nwere ọjị na be gị make use of anyanwụ ụtụtụ command your things command your command whatever that is happening around you through the morning sun or energy whichever way you would like to call it akụzibugo m ife a before i think na my old page anyanwụ ụtụtụ how to use it to manifest things ị chọrọ n'ime ndụ gị speak words into the universe o nwere etu ọzọ esi eme ya you this thing abụrụ ife ị need ịdụ confused in, the, in life ọ eziokwu na ife mmadụ amaghị ọ karịa ya mana try to start from somewhere the last time I talked about ọ bụrụ na ị nwere ego na ọrụ ị ga-alụ ọrụ mmụọ ị ga-alụ na ị nwere ego iji alụ ya bido n'ile ikpe ikpe ile ọma kedu ife bụ ikpe ile ọma wele ọjị how do you do that wele ọjị o- ofu ọjị ezugolu gị ikpe ile ọma the power dị na that kola nut can solve a problem thousands of money that can solve for you Eshilo, you are welcome. But the thing is that nke ọbụla bụ nke anyị as in we see it as a lesser, a lesser something. Gbaa mbọ ka i me gịnị? Gbaa mbọ ifuru mmụọ ikwu nne gị the mmụọ that can protect you highest in this life bụ mmụọ ikwu nne gị. gba mbọ ka ị na-eme gịnị ka ị na-echukwa ụmụ mmụọ gị na ha yi ejikọtazina aka gị na-eche ka achịcha si n'enu daa achịcha ama ndazikwa kịta ahụ oge ọ dalụ bụ mgbe nwa ka anyị si nụ n'akụkọ ife atọọrụ na ọ dara ada onye kwanụ ma ma ọ dalụ ka ọ na ọ dahọ onye ma na achịcha nwa na ọ dalụ ka ọ na ọ dahọ ka ọ- akụkọ a kọọlụ anyị sometimes ọ bụrụ na ị nọlụ on your own o nwere ndị bụ na a na-ezi ha ozi but ezicha ha ozi they won't they feel reluctant

I don't should I say magic or what? Nne, for someone that was born out of wedlock, let me tell you something. Ebe ahụ ka iji merube nna mere ikwu nne. ọ bụrụ ha kwa na nna nwatakịrị achọghị ịkpọrọ ya ọ bụrụ side anyị because m na-ekwu m na-ekwu o depend ka mpaghara ebe isi ebe obodo gị si dị o nwere mpaghara obodo a n'igbo bụ na ha na-akpọ nwa ebe ọbụla nwata nwaanyị na-eje ọ kpọ nwa ya eje mana for anyị nwa bụ ndị nnewi ndị nnewi aha akpọ nwatakịrị onye nnewi ọbụla nọ n'ụlọ mụọ nwa bụ nne na nna nwata nwaanyị ahụ nwe nwa nke bụ eziokwu so when i will answer you because it's not something i will generalize because nke a abago ka okwukwe ndị dị some part of Nsụka na-akpọ nwa I think some part of Abakaliki na-akpọ nwa whatsoever Enugu some of them na-akpọ nwa mana abịa na anyị nwa bụ Nnewi some deltas na-akpọ nwa mmadụ mana abịa na anyị nwa bụ Nnewi ọ bụrụ na nwa gị nwaanyị nọrọ be nna ya wee mụọ nwa nne na nna nwata nwaanyị ahụ nwee nwa ma ọ bụrụ na nke nwoke emeghị ego n'isi ya ebe ahụ ka o ji merube nne merube nna ya now o nwere ka esi eme ya I don't know if I should say this anyway enwere ka esi eme ya ka esi eme ya bụ na a ga-eme gịnị okenye nọ na ya bụ ngwuru ma ọ bụ onye ọbụla ma ife gbasara ọdịnala ga-egokọta ife enwe rituals a na-eme iji wee nabata nwa ahụ ka ọ bụrụ fully onye ngwuru ahụ a na-akpọ ya igbunye nwatakịrị na ndị ichie o nwere mmemme ritual a na-eme iji nabata nwa ahụ fully ọ bụrụ na ọ nwoke anabata ya fully most especially ọ na-adịkarị important n'ebe ụmụ nwoke nọ because nwoke ahụ ga-emecha nụọ nwaanyị ọ ya bụ eje meeting ka a hapụ ime gịnị ịsọ ya enwere mmemme a na-eme ritual ndị nnewi anyị na-akpọ ya ịnapa igbunye ya na ndị ichie ebe ahụ bụ ikwu nne ya mana ị ma na nwata nwaanyị ga-apụ jee ije di na ebe ọ na-adụkarị mkpa ebe ọ na-adụkarị mkpa bụ na nwoke so I hope I've answered your question back to what we are saying kaba ahụ malụ mmụọ gị na ha some of us are walking empty empty empty should I say empty handed or should I say empty headed ife fa ma bụ fa lalụ ụla ha etete they, they eat they do go about their daily businesses then this kind of person will also expect ka the whole world bịa na-ada n'ụkwụ ya ife ị ma bụ ịlalụ ụla itete ilie nni ịzụ afịa ma ọ bụrụ na ị na-eme business you expect the whole world ka isoro na ndị na-eti na chi ha egbuo ha some of us nọ ebe a bụ ndị bụ ndị okay most some ka m tinye some some amalụna afịa amụrụ ha some amaghọ ọ site n'ịma afịa amụrụ gị ka ị ga-esi ma ife onye ụwa gị na-asọ na ife onye ụwa gị chọrọ ka ị na-emere ya mbọsị ahụ amụrụ gị o nwee ndị bụ na mmụọ so ha achọghọ ka ha na-alụ ọrụ mbọsị ahụ a mụrụ ha that is why ị ga-eji fụ some dibias ha sị gị na enwere particular market day fa ejila alụ ọrụ so if you do not know who you are if you don't know your inner self kee ka ị ga-esi malụ these things that onwe ndị bụ na that particular market day a mụrụ gị i- ị ma-edina nwoke ị ma-edina nwaanyị ị yala alụ ọrụ ị ga-edebe ya nsọ mana all these things onwelozi onye ma ya ife anyị nọzi kịta bụ sị mere ife na-aga ọgọdọ dọwalụ nje ife a nọzi kịta bụ ọgọdọ mee gịnị ọgọdọ dọwalụ nje yet this kind of person ga-apụtakwa so na-eti na chi ya egbuo ya sometimes abịa na-ekwu ịmata ike nke onwe gị or knowing your own power ụfọdụ will begin to think na enwere one big something magic ọ ga-abụ e mee that power in you apụta that power in you will not pụta na na ọ bụrụ na itinyeghị ya n'ọrụ you don't expect me to come out here and start telling you gị kee nke a ike nke a ike nke a ike nke a kee nke a ime nke a iweta nke a ritual nke a when you don't know yourself kedụzi mmụọ ga-aback okwu ọnụ gị ahụ that is why o ji alụrụ ndị ọzọ ọrụ ọ naghị alụrụ gị ọrụ because mgbe a na-asị gị do this ritual do ritual nke a ritual nke a ritual nke a you do this ritual ike nke a you do this ritual ịpụta ifu ndị ọzọ a na-epost testimonies but you ịnọdụ na-ene ebee ka testimony nke gị nọ because na onye ahụ na-agwa gị kee nke a mee nke a ereconnectgo with mmụọ na-aback whatever he or she is doing ngị nwa agbala aka nkịtị pụta soro na-eme ritual ike nke a ime nke a ịkata akwụkwọ nke a ịbụ ọnụọ nke a so if ọ bụrụ na ị na-echebu na ọ m pụta ka m sị gị weta ritual nke a mee nke a ịkata nke a kee nke a nwanne m discover your inner self malụ onye ị bụ malụ mmụọ so gị malụ ebe i si bịa ụwa mara ụdị ọgbanje ị bụ e kwukwa okwu ọgbanje a kịta ụfọdụ asị Holy Ghost fire na fa abụrọ ọgbanje ị bụrọ ọgbanje mana ị na-alụ dibịa ị bụrọ ọgbanje mana ị dụ ndụ n'elu ala a bụrụ nwa afọ Igbo ife ọ dịrị gị ime bụ ịchọpụta ebe i si gbalụ nje nke gị eme ụdị akara aka a kpọtalụ gị ka ị lụọ n'enu ana e nwe ndị ọ bụ na ife a kpọtalụ ha bụ ịdị eme mmadụ obi aṅụrị and today ekene dịrị chukwu that most people are making huge money out of that ime mmadụ obi aṅụrị ngị nwa nọrụ na-ene mụ kedu ebe e si wee kpọọ ngị nwa oku ebee ka akara aka gị danyelu o nwere ndị bụ na mmụọ so ha o nwere ndị bụ na mmụọ so ha na- na-asọ a particular thing nsọ but because na ha amaghị mmụọ so ha ha amalọdụ anything history or any story behind the mmụọ so ha they will begin to do or they are always doing that thing mmụọ so ha na-asọ nsọ that is why they keep having problems i'm going to give you example

I'll cry o. Share the program, I beg you. N'afa n'afa n'afa mmụọ ọbụla i kwenye, share the program. Oh? So, like I said, I'm going to give you guys example. E nwe ndị bụ na mmụọ so ha bụ akpụ o nwere ife a na-akpọ akpụ o nwere alụsị mmiri a na-akpọ akpụ akpụ m na-ekwu okwu ya abụrọkwa nke a na-eri eri now a bịa na akpụ a na-ekwu okwu ya ọ dụ ụzọ naabọ ọ dụ ụzọ naabọ o nwere nke na-enwe ogwu ogwu n'ahụ ya nwee nke anaghị eme ogwu ogwu n'ahụ ya mana ife anyị ma bụ na akpụ bụ akpụ ọ bụrụ na mmụọ so gị bụ akpụ please do yourself a favor kwụsị iri akpụ I will cry o. I will cry. You guys are not sharing my program. I will cry. I will cry. so ọ bụrụ na mmụọ so gị bụ akpụ ọ bụrụ na mmụọ so gị bụ akpụ go and ask questions kwụsị iri akpụ ọ bụrụ na ị ka dụ young jụọ ajụjụ n'afa marụ na o nwere aja ị ga-achụ ka i litekwuo n'ụwa luzie a certain age i bidozie sọba the nsọ but when you keep yourself empty handed like this ị na-eri ife ahụ mmụọ so gị na-asọ nsọ that is why you begin to have problems. nke a bụ one example that is why ị ga-eji jee mee ife maka na okeke emelụ ngị nwa jee mee isi ga-atọ ebe ahụ because probably enwere ike ọ bụrụ na mmụọ so gị na-asọ ife ahụ nsọ ma ọ bụ na onwe gị uke dụ gị n'ụzọ i sozi okeke jee mee na o me isi ga-atọ ebe ahụ ọ ya ka o jiri adị mma eme n'ife na mmadụ na-eme malụ onwe gị malụ mmụọ so gị malụ ife na-aga alụ gị malụ nke anaghị aga alụ gị know the things ị kwesịrị ka i mee na nke ị kwesịghị ị na-eme work and live your life according to that and expand and excel in it that is why you begin to see progress mana mgbe ị biri ọ bụrụ na ndụ ị na-ebi iwu

mana mgbe ị bidoro nedebere onye ọzọ anya na-eṅomi onye ahụ you will be stagnant in life because ọ bụrọ ebe ahụ ka etinyere your life ọ bụrọ ebe ahụ ka etinyere your creativity ọ bụrọ ebe ahụ ka your expansion dụ mana ọ bụrụ na ị nọrọ n'akara gị n'ụzọ gị the way you begin to create things in your own line of duty will be, you will be surprised na ị nwere ụdị talent ahụ you will be surprised na ị nwere ụdị talent ahụ should i say maybe that is why this part of our world this part of our world we are we are lacking behind maka na anyị hapụrụ nke anyị jee na-eṅomi ndị ọcha ndị ọcha nwa na-ekwela anyị nṅomi the things ha na-eme and they succeed they excel anyị ṅomie ya ọ bụrụ okwu na ụka bụrụ corruption bụrụ hatred bụrụ igbu mmadụ bụrụ afụfụ bụrụ anya mmiri because na anyị hapụrụ nke anyị nke anyị bụ mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ nke anyị bụ ịgọ mmụọ na mba dị iche iche bịalụ na obodo anyị bịa were mkpụrụ akwụ today they are doing better than us you hardly o nwe some ebe ị ga-apụta sef o nwe some families enwehọzi ukwu akwụ na be ha but obodo bịara n'obodo anyị bịa were ya na-emeki ego out of it yet ndị ahụ anyị na-eṅomi bụkwa na ife ahụ dị na be anyị ka ha na-abịa welu wee prosesi gharịa ya budatakwazịara anyị anyị ewere ego anyị wee golu mana ọ bụrụ na ife anyị ka ji nke anyị wee kpọrọ ife we live in it we begin to progress in it because ha bịa they can't live without us because no matter what they are producing they will come back to us for it to buy the raw material then go back to process anyị na-agbakwuje ife ị ma na ọ n'obodo anyị ka e si eweta ya echi isi na ị nara aga n'iru na okeke na-aga n'iru ị nara aga n'iru okeke nwekwa ike n'azụ ụlọ be ya o dozichego mmụọ ya na ya so okeke nwere ike n'azụ ụlọ be ya ezumezu agwụ ya zuru oke sebe apụta ọzọ mama wara pepa okeke nwere ike n'azụ ụlọ be ya ogwugwu ya na ya so bịa ụwa na ebe a ọ pụta o buru baịbụl che gị n'iru mana ị gaa n'azụ ụlọ be ya ebenebe na-egbu ebe a etu ọ sị gị ka o jee vileji na mama ya kpọrọ ya oku na vileji ị ma-ama na ọ ka o jee gbuoro ụmụ mmụọ nọ be ya anụ na wikendi o gbucha ọ nata ụna adọ na every evening you guys will hang out ido na na-enejiri ya anya nna echi niile ị fụ ya i tuo ya bọs ikekwe ọ bụrụ nwata ọ ga-atọ isi ya ye bọs bọs bọs yesa ịma nje jụọ ese onwe gị mara ebe ị ga-ebido na ebe ị ga-akwụsị malụ na ebe ahụ ị nọ ọ kwari ya ebe ị kwesịrị ịnọ ị malụ na ebe ahụ ị nọ ọ kwari ebe e kelu gị ka ị nọdụ ka ị nọ ife ụwa a dị omimi mana ebe onye mee gịnị ebe onye fụdebe ka ọ madebe ebe onye madebe ka ọ ga-akọdebe sorry ọtụtụ obodo anyị dị iche iche ejidego mmụọ kwesịrị ịdị echekwa obodo ahụ mebisia a lot of people na-efesi disappointment a lot of people na-efesi near success syndrome a lot of people na-efesi ha mechalụ mmadụ ife were akpọmasị kwụọ ha ụgwọ a lot of people na-efesi different challenges in life but if this one so mkpọ jeenụ kaba ahụ dozie akwari ọmụ na ọdọ ọmụmụ na ọbụn because e mere ya for agamnihu e mere ya for fertility when i talk of fertility fertility is not only when you get pregnant and give birth when i talk of fertility everything all about fertility

eziokwu na ndị dibịa ụfọdụ ụfọdụ ọ bụrụ ndị ụfọdụ ji na-anapụ ndị mmadụ ego but I believe I talked about this thing few days ago dibịa chajịa gị ego ebe ahụ ka ọ ga-esi go material ọ ga-eji lụrụ gị ọrụ ebe ahụ ka ọ ga-esi go material ọ ga-eji gba isi ya na ezinụlọ ya na ụmụnne ya ebe ahụ ka ọ ga-esi go anụ ọ ga-egburu mmụọ rụlụ ọrụ ahụ na be ya so but that doesn't mean na a ga-ebidozi ya na-emisuse ya because uh, in as much as concern ụfọdụ ndị dibịa na-emisuse ya ụfọdụ ndị dibịa na-eme gịnị na-emisuse ya but it all depends on your manner of approach towards that dibia ọ bụrụ na ị were nwayọọ su ya o nwere ike were materials nke ya rụọrụ gị ọrụ it all depends on personality that dibia and also manner of approach i ji wee mee gịnị i ji wee rute the dibia nso nke ahụ adịrịzi agaba let's go back to what we are talking what we are discussing malụ mmụọ gị na ya so ọtụtụ n'ime anyị ebelieve go na na na agwụ bụ sọ ndị dibịa na-alụ agwụ ụfọdụ ka ọ ga-abịa ịgbatalụ ha afa sị ha jee mee agwụ na agwụ gị na-anakwanụ gị ife ọ sị gị does it mean na aya m eme dibịa biko nụ nwa afọ igbo ọbụla nwere agwụ ma ị bụ nwoke ma ị bụ nwaanyị na ị mere agwụ gị doesn't mean na ị ga-alụlụli dibịa Agwụ simply means akọ na uche mmụọ akọ na uche that your spirit of creativity ndị ụka ọ bụrụ ndị ụka sị gị na ọ mmụọ nsọ ka mmụọ nsọ bịa nye ha amamife ọ bụrụ na ị bụ nwa afọ Igbo nekwa anya another thing bụ ọ bụrụ na ị bụ ọdịnala na ị na-agọ mmụọ ị na-ezo onwe gị ezo ibidobekwa ọ bụrụ na ị na-agọ mmụọ because ọtụtụ n'ime anyị na-agọ mmụọ a sị gị na ha achọghọ ka nne ha ma ọ bụ nna ha ma ọ bụ ndị obodo marụ na ha na-agọ mmụọ this and that otu ahụ i si ezo onwe gị ezo ka ngọzi gị ga-esi ezo onwe ya ezo a bịa n'akụkụ nke ụmụ nwanyị nke ha nke ha e nwere ike aghọta ha maka na ị ma na e melu ya na nwaanyị ga-anụọ di si be nna ya jekwuwe nwoke na be di ya i lue ebe ahụ ya akarị na onye ị bata na be ya nụ ka ọ dee ese na i welugodu nwayọọ na-eje biko na ụmụ nwaanyị ka unu dee jekwana bupụta onwe unu n'ike sị na ada ndị gboo sị ọ bụrụkwa na di gị akwadoghị chineke nna biko na ụwa ya emika ọ bụrụkwa na di gị ka na-ekpe Holy Ghost fire na-afụ Chukwu anya na-afụ Jizọs anya were akọ na uche su ya ị nwere ike ka na-emechalụgodu na-ejechalụ ejechalụ n'azụ ma gị agbana onwe gị nkịtị were akọ na uche su ya maka echi niile ị nwere ike ime ya n'ike o sebe and o sebe ị naa be nna gị and ị naa be nna gị asị na ọ ka i je gbaba akwụna na ọ ya ka i ji si be di gị pụta maka na ụnụ mara nke ụmụ nwaanyị na-ewu ewu nwaanyị mehakwa ọ daba ụda mana ọ bụrụ nwoke asị na ọ nwoke ka ọ bụ that is why sometimes m na-ekwu okwu ana m asị na ọdịnala igbo ọdịnala igbo ada emetacha ụmụ nwaanyị ọfụma ka m sigodo etu a debie mbọsị anyị atụ ibe okwu ọ na-atụ ibe maka anyị ka na-eme ụnụ ma na ime ihe n'ike gị bụ nwata nwaanyị o sebe and o sebehakwa e nwezi ike ife onye ya asị na ọ ọgwụ ka ị gwọtaa nya bụ di gị ụfọdụ asị na i kechie na-ele i debe na bottle maka ọ da afịa ahụ e kechibe e nwere ike ọ nya ka o ji abụ ị pụta f- a pụta anyị bụ ụmụafọ igbo pụta fụ ebe e kere uke bupụga asị na ọ mmadụ ka e ke a fụ gị ka izu nzu n'aka asị na i jega igbu mmadụ ya bụ gị bụ nwata nwaanyị ọ bụrụ na ị mee ya etu o sebe ị ka were akọ na uche gị na-eme ya ka ọ dee esena maka na o sebe ị naruo be nna gị ị naa be nna gị asị na akwụna ka ị na-agba na nwoke ka ị na-eso maka na o nwere ife ọzọ a ga-ebo ya a hụ ya ọzọ asị na e jide gị na nwoke mana gị bụ nwoke ị ma na ị nwere ikike ịnọzụ anọzụ ị na-ezo onwe gị ezo na ị na-eme ọdịnala na ị chọrọ ka nne etu a ka ngọzi gị ka a ga-esi na-ezo ya ezo maka na a sị na ị chọọ iri awọ i rie nke kala aka echi niile a pụta kpọọ gị ori awọ ị nwee ike zanụ na i ri awọ ka i likwa awọ ị na-ezo ezo a pụtakwa na-akpọ gị ori awọ ma nza unu ma na ife ụka ụka napụrụ anyị ikike ọdịnala ihe gboo mana otu ọ bụna anyị anachighatabana ka anyị nachighata ya n'ime mmụọ na eziokwu ka anyị nachighata ya n'ime gịnị n'ime mmụọ na n'eziokwu o nwere ife karịrị eziokwu na obi ịdị ọcha ọ obi ịdị ọcha ga-eme ị lụọ ọrụ o mee gịnị ọrụ ahụ agazia obi ịdị ọcha ga-abụ i kwuo okwu chụwa aja aja ahụ emee gịnị agazia ka anyị jisie ike mara ebe anyị danye na ebe anyị sonye jisie ike mara ife mmụọ gị na-asọ mara ife mmụọ gị na-eri ọtụtụ n'ime anyị taa na-erizi ife obodo ha na-asọ nsọ asị gị na na-abago e kọmputa eji ikwugharị ọnụ a sị gị na ị na i nwe timid mindset n'ọnụ oyibo ma still ife ahụ ị na-eme na-agba gị ntị ị na-asụ oyibo na-aga ọtụtụ n'ime anyị o nwere mba na-asọ ejuna fa anala eri ejuna mana tata fa na-atazi ejuna ife welu na-eme ha o nwere some bushmeat ọtụtụ obodo na-asọ nsọ today ha na-erizi ya look ife afụfụ dị n'etiti anyị bụ ụmụafọ Igbo karịrị mana ọ ife ndị kwesịrị ka anyị na-eme anyị anaghịzi eme bụ ife butere oke afụfụ na oke ọnwụ before ka ọ ya-abụ mmadụ gbabili n'ike nwụọ obodo obodo amaa jijijiji mana kịta ozu mmadụ ga-adụrụzia mmadụ pụta o si na ya na-aga na-eje a na-ekwu sị were ya tụnye n'ala ka e jebe ebe a na-eje ife na-anwụzi tata bụ ụmụ okoro na ụmụ agbọghọ enweghịzi onye na-ajụ ajụjụ mgbe mbụ ka ọ ga-abụ mmadụ jụọ e- nwụọ e jenu jụọ ese mara ife gburu onye kịta enweghịzi o nwekwuzi onye ma na a na-abụ a kwacha ozu e mee some rituals enweghịzi onye ma nke a yet anyị na-ebe akwa na ife anya mmiri na ife afụfụ karịsị ndị nwanụ anyị most of us or few of us nwere mmụọ ịkachigata n'ọdịnala enweghị onye chọrọ iso ya n'usoro onye ọbụla chọrọ ya nke taa nke echi kedu ebe ọ na-eme tata na echi niile ike mbute ọ na-afịọ n'elu na-afịọ n'ala a lot of us bụ ị marakwanụ na ike mbute ahụ o mee gịnị ọ ga-adị gị na chi gị mma ọ bụrụ na ị maghị onwe gị kedu ka ị ga-esi ma na ife o nwere ndị ọ dụ n'akara ha na ha ama eke ife ọwụna a na-eke eke mana maka na ha amaghị onwe ha maọbụ na ha chọziri nke ọbụla a kpọ ọlụ ka e kwuo na ha na-alụ ha na-eke ife okuke ọ na-enye ha nsogbu ọ bụrụ ife anya mmiri bụrụ ife mwute ọ na-enye nsogbu mara ike nke onwe gị anyanwụ ụtụtụ a were ya wee yọọ mkpa gị na ọ bụrụ na ị ma na ị ga-emenwu nke ime abalị nke ọnụ ụtụtụ kwazi ọ bụrụ na ị ma na ị gaghị emenwu nke ime abalị nke ọnụ ụtụtụ kwazi were ya wee yọọ mkpa gị ụfọdụ ga-anọ ebe ha na-agọ mmụọ na-asị every ancestral spirit holy ghost fire o nwere ife manya afụfọ n'ọdịnala ya biko o nwere ife ị na-afire onwe gị ka ị na-afire maka na ịfayacha ha ị nwụọ ị nakwube ndị ichie gị ọ bụrọ ndị ichie n- ndị ọcha ka ị ga-anakwu ọdịnala igbo nwaanyị ọbụla nọ na nsọ anaghị emetụ nzu aka shenko ọdịnala igbo nwaanyị ọbụla nọ na nsọ anaghị emetụ nzu aka mana kịta ụmụ nwanyị jizi iwe wee pụta maka na ọdịnala Igbo I, I will keep saying it ọdịnala Igbo efavourghị ụmụ nwanyị ụmụ nwanyị jizi ike wee pụta kịta wee kwuo na ife niile a ha sị ha ada na-eme na ha ya na-emezi ya mgbe mbụ nwaanyị nọ na nsọ anaghị eme ife mmụọ mana taata ụmụ nwaanyị na-anọzi na nsọ na-eme ife mmụọ ana m nwe ekwukwananụ na ọ gago oge ọ ga-abụ m pụta na-etiwasị isi na-asị emena nke a sị emena nke a mba kịta bụ nke dị onye mma ya na-eme gịnị ya na-eme maka na ọ data m ka m na-eji eme ya nwere onye nke bụ onye mma ndị be anyị tụrụ inu sị aka dị onye mma ya tinye n'isi ya wee mee gịnị wee naba ụla mana ofu ife m malụ bụ na ehe gboo ọdịnala igbo nwaanyị nọ na nsọ anaghị ebi nzu aka wee garuo na ọ nọchaa na nsọ ya wee mee gịnị wee pụta ife na-ese okwu ebe ahụ wee bụrụ na ọdịnala Igbo bịara kwuo na nwaanyị nọ na nsọ ruru unyi mana nke bụ eziokwu bụ na nwaanyị nọ na nsọ erurọkwa unyi maka na ọ nwaanyị fụchaa nsọ ya o wee nwee ike wee mee gịnị wee kpụọ mmadụ ọ bụrụzie na nsọ nwaanyị ruru unyi ya bụ na onye ọbụla a mụrụ amụ ruru unyi nụ maka ọ nsọ nwaanyị ka ọ ya-abụ ọ fụchaa o nwee ike kpụọ mmadụ na ọ bụrụ nwaanyị ọbụla na-anaghị afụ nsọ ayara amụ nwa so kedụzi ka ya bụ nsọ si ruo unyi mana unu ma na ndị Igbo nwere ụdị amamife ha nwe enwere ha amago na nwaanyị a bịa na mmụọ nwaanyị mmụọ nwaanyị ka mmụọ nwoke si ike na mmụọ ka m jedebe ya ebe a ọ ya ka eji wee bịa ndị gboo wee nwee a lot of limitations n'ebe ebe ụmụ nwaanyị nọ ee unu ma na ụmụ nwoke ndị ndị gboo dị anya ukwu ụmụ nwoke unu ewekwana iwe o unu ma na ụmụ nwoke ndị gboo da anya ukwu even na ụmụ nwoke kịta bụkwa that same character ọ ya bụ enwere ebe a ya egbu anụ asị gị na nwaanyị aha ata nke a ka ha nwee ike takwatacha ya sọsọ ha so kịta ụmụ nwaanyị awawago anya mana ife m na-ayọ bụ chineke mee gịnị meela anyị ebere ka e nwee ike wee mee gịnị jikwatakwa ya bụ ife ka nka kwudere ya otu a so back to what we were saying before ọ bụrụ na ị nọ ebe a anyị egwuchago egwu ka anyị kwuo nke dị mkpa ọ bụrụ na ị nọ ebe a ọ bụrụ na ị nọ ebe a ị mabeghị onye nọọ gị ụwa jisie ike ka i mee gịnị jee mara onye nọọ gị ụwa ọ bụrụ na ị mago onye nọọ gị ụwa mana gị na ya naabọ adịbeghị mma gbaa mbọ ka ị- ka gị na ya mee gịnị dị na mma Kado, you are welcome. ụfọdụ ka ọ ga-abụ etu ha si medewe onye ụwa ha bụ na ha gbara afa mara onye ọ bụ ha enyebere ya nri fa akpọtube o nwere anything fa megoro anyị na-afụ ife n'ọrụ a ọ bụrụ na ị gbago afa onye ụwa gị na ị mago onye nọọ gị ụwa n'eziokwu n'eziokwu mana gị na ya adịbeghị na mma kaba ahụ ka gị na ya dị na mma that is the only way that your inner self will be active. ọ bụrụ na gị na ya adịgo na mma mana ọ last two years last three years ka i nyebere ya nri last biko gbara ọsọ ee jee zee ya iwe nye ya nri ana m ayọzi ya ọbụla ayịyọ ọ ya bụ na most times ọtụtụ n'ime anyị ebe ọbụla ife ọjọọ si na-apụta o metụta gị ebe ọ bụla esi gbapụ ụta mmụọ o metụta gị maka na gị na mmụọ gị na-eso adịghị na mma mmụọ gị na-eso kwesịrị ịdị echekwa gị na ọ nọ n'akụkụ nke ọzọ ngị nwa nọrọ n'akụkụ nke ọzọ ebe ọ bụla esi gbapụ ụta mmụọ o metụta gị ọ bụrụgodu na ọ nke bụ ya bụ just ọ bịa ọ nye gị sign gosi gị na ife mee jewalụ maka na gị na mmụọ ahụ gị na ya so adịghị na mma ọ bịazie kama ọ ga-enye gị sọsọ sign ọ takudo gị n'ahụ ọ bụrụ na efedu na ebe onye ụwa gị ka i medebe gbanụ mbọ jee chụkwasịa ndị agwụ gị ọtụtụ mere agwụ half and half ụfọdụ asị na a na-eme agwụ ụfọdụ asị na emego nke a ụfọdụ asị na emego jee ma agwụ ka esi eme ọ bụrụ na omume na-ekwu na-ekwu because asụsụ dị n'ụdị n'ụdị o nwe ndị na-akpọ ya ime agwụ o nwe ndị na-akpọ ya ịlụ agwụ o nwe ndị na-akpọ ya ka ndị be unu si akpọ ya jee malụ ka unu si eme ya jee mee ya I keep on saying ị fụrụ ife gbasara agwụ a always go to your village to do it. How can one know what his or her chi is avoiding? Through afa. Nna m through afa. Now, o nwere ife this your question recall my attention. O nwere something m chọ ka m kwuo ebe a nwa because a lot of people nọ na that kind of thing today. let me just say this gbasara ife gbasalụ ite ime abortion ọ bụrụ na ị kpụgo alụ abortion ọ ka na-erepeat Okechukwu you are welcome ọ bụrụ na ị kpụgo alụ abortion ọ ka na-erepeat o nwee ndị ga-abụ na onye ụwa ha na-asọ abortion nsọ ma ọ bụ mmụọ so ha na-asọ abortion nsọ now ị bịa kpụchaa alụ ahụ kpụchaa ana kpụchapụ alụ ahụ ma ọ bụrụ na izeghị onye ụwa gị ahụ iwe kpụọ ya alụ maka that same abortion ọ bụrụ na ọ mmụọ so gị ọ bụrụ na izeghị iwe kpụọ ya alụ maka that abortion abortion ahụ ka ga na-erepeat n'afa not just na ọ ka ga na-erepeat n'afa ọ ka ga na-emebiri gị ife

ah, period ee eh, Okechukwu nke a bụzi onye na way ya onye na chi ya zi because a lot of things na-emezi eh, a lot of logic na-ebinitezi a lot of ike mbute na-apụtazi too much ike mbute kalizi n'ana Igbo anyị ike mbute kalizi so nke ọbụla onye na-eme ọ dịlị ya so ọ bụrụ na ị mere agwụ na be nna gị na be nna gị for this issue of agwụ I keep on repeating it na be nna gị jee mee agwụ ka ndị obodo unu si eme agwụ na be nna gị jee mee agwụ ka ndị obodo unu si eme gịnị si eme agwụ ekwugo m this thing severally go back to your home jee malụ ka ndị be unu si eme agwụ mee agwụ emezina agwụ gị eje adọba na be dibịa dibịa ọbụla emezinalụ gị agwụ anyhow ejezina na ana mmadụ eme agwụ maka na ana ahụ ijelu mee agwụ nwere ike obodo ọbụla like I said earlier obodo ọbụla nwere ife obodo na-asọ nwee ife ha na-eri ana ahụ that that ebe anwa obodo ahụ ijelu eje eme ife agwụ na be dibịa na-abụghị obodo gị o nwere something ndị obodo ahụ na-eri obodo gị na-asọ nwee something obodo gị na-asọ obodo ahụ na-eri ana iwere aka ahụ mmụọ ndị obodo ahụ ji eri ife ahụ mmụọ obodo gị na-asọ wee lụọ ọrụ dibịa ahụ ewere aka ahụ lụọlụ gị agwụ automatically inyego agwụ ahụ ajọ nni automatically inyego agwụ ahụ ajọ nni secondly ọ bụrụ agwụ obodo ahụ agwụ obodo ahụ abụrọ the same with agwụ gị agwụ obodo ahụ nwere ike ọ bụrụ agwụ ara agwụ ara in all ramifications achọkwa ya eji ya kụọ mmadụ ara ọ bụrụ na nke gị na-asọ ara dibịa ahụ ewere ya lụọlụ gị agwụ dọba ya na be ya na-enye ya nri you begin to have problems ka ndị ekwuzikwa na agwụ jechazie afịa nata because ọtụtụ n'ime anyị amarọ na agwụ na-eje afịa agwụ na-eje afịa that is why agwụ eji alụ agwụ n'ezi maka na agwụ na-apụ apụ na-eme mbata so ọ bụrụ na agwụ ahụ ịdọba be dibịa otu ị nọ kịta ọ bụrụ na ọ- na ọ- na ibi na tenant house ị pụọ ụtụtụ chifo ị pụọ jee zụchaa afịa ebee ka ị ga-ana na tenant house ahụ ebe ahụ ka ị kpọọ be gị maka ebe ahụ ka ị kwụrụ ụgwọ ụlọ ebe ahụ ka ibi so ngị nwa bulu agwụ gị jee dowa be dibịa agwụ jechalụ gị afịa nataba ebe ọ ga-ana bụ ebe ahụ i debere ya because ọ tenant ka ọ wụ na be dibịa o ruo ebe ahụ ome offload enwezi ike omejọ ome offload dibịa ewekọrọ ha ncha ọ bụrụ dibịa dị obi ebere o were nke ọ ya-ewe ọ hapụrụ nke ọ ya-ahapụrụ ọ bụzie dibịa arụrụ ana onye anya ụfụ nọdụ ka star ga-agbagota o bido tụwatịba ya agwụ obido tụwatịba ya agwụ na-atụwatị ya na-atụwatịsi ike ịdọ na ebe ịnọ na-ebe na chi ga-egbuo gị ije n'afa azọ isi e n'ime gị agwụ maka ọ da afịa anyị ahụ before mmadụ dibịa na-ajụpụ gị isi ime gị agwụ the worst bụ na a na-akọwa ka ịghọta ị na-azọ na ime gị agwụ ị na-azọ ya na-azọsi ike another thing bụ agwụ ahụ adọnyeru n'ọkụ i wonder ebe emeziri ụlụ agwụ ya unu jee ịlụ agwụ rụtuo na agwụ na alụtu rụtuo agwụ gị na ana rụtuo ya ana ka ụkwụ ruo ya ana ka ụkwụ wee luo gị nwa ana ngị nwa donyere agwụ gị n'ọkụ na be mmadụ i wonder ebe emeziri ụlụ agwụ I wonder ebe emezi ụrụ agwụ na nsogbu dịkwa nsogbu dịkwa same thing ọtụtụ ka ọ ya-abụ agbatalụ mmadụ afa ije ebe dibịa agbaalụ gị afa e wee sị gị jewe n'obodo gị jee gbuola alụsị nọ na be nna gị n'obodo be nna gị gị jee gbuori ya anụ ị sị mbakwa na ị chọrọ ka ndị village fụ gị kedu ife ị na-eje ebe ahụ eme ị chọrọkwa ka fa fụ gị ọzọ ị jụba dibịa asị gị na ọ ya-anọ be ya mee ya mana mmụọ ahụ nọkwa be mmụọ ahụ nọ n'obie nwee onye na-efe e nwe ọfọ ị nọdụ be dibịa nye mmụọ mmụọ be nna gị na mmụọ ikwu nne gị ife ọ bụrụkwazị ala na o nwezi onye na-efe ya bụ alụsị nke a dị iche ka nka ga-anataba azụ ka ndị akụ na-alụ mmadụ ọrụ ka nka ga-anataba azụ maka na ndị a na-agwa ada anụkwu why is it that some spiritual are complaining that people are not coming to their place the way they supposed to come please help me i don't know how to answer them ịnụkwa m ajụjụ biko nna ajụjụ nke gị amaghịkwa m ya o biko mmadụ nyere m aka gụọ ajụjụ ọ pụbụrụ na m ada agụtazi oyibo ọfụma why is it that some spiritual are complaining that people are not coming to their place the way they are supposed to come please help me i don't know how to answer them nna amanụ m nke a enwenụ m ike ịkọwa o na ndị mmadụ ada abịa bie ka esi kwesị kedu ka ndị mmadụ si kwesị ịda abịa bie ka m jụgodo ya bụ ajụjụ kedu ka ndị mmadụ si kwesị ịda abịa bie be dibịa bụ ụnọ ọgwụ gị bụ onye ahụ adụghọ ị na-eje ụnọ ọgwụ ife ị na-ejere ụnọ ọgwụ bụ ka agwọọ gị ọya ka ị naa be gị so mmadụ bịa be gị gwọọ ya ọya ọ naa bie ọ ya atọnazie nọba be gị be gị bụ ụnọ ọgwụ ị gwọcha onye ahụ ọ dụ mma ọ naa be ya ife dibịa na-ekpere ekpere bụ ọ rụọrụ mmadụ ọrụ ka ọ rụtịa anyị ịlụta na onye ahụ a na-abịanụ so back to what we are saying bikonụ ụmụnne m ụmụ afọ igbo ụmụ ọma ụmụ ọma ụmụ ọma ụmụ ọma ụmụ ọma ekenekwa m unu asị m nke onye ji nke onye chiri ya mee gịnị ya zere nke onye chiri ya mee gịnị ya zere ụmụ ọma ụmụ ọma ụmụ afọ Igbo asị m ime agwụ malụ mmụọ gị na ya so bịa ụwa mara ife mmụọ so gị na-asọ mara onye nọrụ gị ụwa jee chukwa mmụọ be nna gị ọtụtụ ndị mmadụ ka ọ na-abụ a sị ha jee ikwu nne ha ha echee sọsọ na ije ikwu nne ha bụ sọsọ mbala ezi ahụ nne ha si wee pụta ọtụtụ ka ọ ga-abụ a sị ha jee ikwu nne fa ha echefuo ha eche na sọ na ije ikwu nne ha bụ sọsọ mbala ezi ahụ nne ha si wee pụta kaba ahụ ị na-eje ị na-eje echukwa mmụọ ikwu nne gị mmụọ ọbụla nwere ekwensu ya na ya so mmụọ ọbụla nwere agwụ ya na ya so mmụọ ọbụla nwere ụmụ nkwụ ụmụ nkwụ ya na ya so kaba ahụ chukwaba ha n'otu n'otu ka ife wee mee gịnị gazielu gị chetakwanụ na ndị gboo si na onye kpọọ ọba ya ị kpọọ ọba gị mkpọkọrọ ụmụazị maọbụ agbata obi ewere ya mee gịnị ewere ya wee mee gịnị kporo afịfịa ị kpọọ nke gị ife o yie ife wụrụ ife mmadụ pụta fụ na ị kpọrọ ya ife ọ bụrụ ife mana ọ bụrụ na o nwere ife ị kpọ ya mmadụ pụta o were ya mee gịnị o mee ya ka o si sọ ya Ọ bụ ya bụ na ụmụnne m ọ dị ka anyị ga-ejedewe ebe a o nwere onye ọzọ nwere ajụjụ ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ jụọ ajụjụ gị ugbu a tupu anyị abịa na njedebe you can also call with that number on your screen feel free to call with that number on your screen please help me to share this program i am not happy you guys are not sharing my program

this is the time for you to ask some questions jụọ ajụjụ jụọ ajụjụ jụọ ajụjụ feel free to ask your questions jụọ ajụjụ o oh. okay in the absence of any questions i will be stopping here today join me some other time join me some other time